an kanubaga bɛɛ lajɛrɛlen sanga n'a ka wagati bɛɛ la an bɛ masa in fo dan tɛ masa min na ale min sɔnna ka su ko an ye ale de ye dugu jɛ an ye n'an ye ala fo k'a barikada an b'an ba n'an faw fo n'an y'olu fo ayiwa nin ye anw ka emisɔn mandi sigilen emisɔn min b'a la n'an ko dɔnni kɛnɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna anw ka dɔnni kɛnɛ a k'a dɔn anw tɛ se dɔnnibaga bɛɛ ma Sanko k'a fɔra k'i ye dɔnnibaga ye kanubagaw ne y'o de fɔ aw ɲɛna n'a ye dɔnnibaga min ye anw ka plateau sanfɛ dɔnni kɛnɛ kan a ye boli a y'o sɛgɛrɛ a siga tɛ anw na a tamakiya tɛ anw na n'an ko k'o dɔnnibaga in bɛ se ka nin kɛ taa kana t'a la o b'o de kɛ anw tɛ dɔnnibaga bɛɛ ta janko k'an bɛ dɔnni emisɔn sigi n'o de fɔ aw ɲɛna anw ka dɔnni emisɔn a dama ka dɔnnibaga bɛɛ la dɔnnibaga tiɲɛtigiw bi Aida Diema ye wele bila dɔnnibaga tiɲɛtigi dɔ ma, a ye ne jaabi tuma min na, ne ni n ka cameraman an y'an senfa joona joona, an sera a fɛ yen nɔ, an sera a fɛ yen wagati min na, ne ni aw an ka se ka nin emission duman in tɔ lajɛ, ayiwa a ye cɔ an ka taa Baniya media sanfɛ, ni Ala sɔnna a ma dɔnnibagaba jumɛn de bɛ ne bolo, an bɛɛ lajɛrɛlen k'ale ma Garaba Kulubali, morikɛ tiɲɛtigi, salamu aleyikomu. Wa aleyikomu salamu wa rahamatulahi wa barakatuhu. Kɔri baasi tɛ yen? Alhamdulilahi Ala folen kɔfɛ ka tanu ka barika da. Unhun! Baasi foyi tɛ yen incha Allah.
Unhun! O diyara an ye. Garaba Kulubali an ka morikɛ tiɲɛtigi ye. Wagati bɛɛ an y'i wele i y'an jaabi. Donc an nana i fɛ yan bi, a ka d'an ye an ka kuma dɔnni kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ Garaba Kulubali ka dɔnko, taa kana t'a la, n'i ye min fɔ o kelen de don. Donc bi ka di kojugu anw bɛ dɔnni kɛnɛ sigi. Ni Ala sɔnna. samedi tɛnɛn bi an ka mɔgɔ talen kɛra e de ye Naamu. vraiment an content nen don kosɛbɛ
Seyida Ayida alhamdulilahi rabili alamina an bɛ Ala fo ka tanu ka barika da o kɔfɛ i ni ka cameraman n ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka baara in Ala ka yiriwa Ala ka jidi Unhun, amina ya rabi Eh, o kɔfɛ n bɛ tila ka Mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fo n bɛɛ y'i lamɛn dakuruɲɛ kelen n ti don kuma kɔnɔ n karamɔgɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale de ye fɛn bɛɛ kɛ n ye quoi Ee Ala. o la n b'a fo k'a barika da ale de ye muso furu ka di yan ka tila ka n sigi dɔnni kolo kan donc o tuma n b'a fo k'a barika da n bɛ sigi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni maa o maa tɛ ɲuman dɔn i fitiriwale O ye tiɲɛ ye. Eh, o folen kɔfɛ n'ala sɔnna i ye ɲininkali kɛ min na ni o ye dɔnni yɛrɛ sira n taabolo ani n ka baarakɛta ye fɛn jumɛn ye n'ala sɔnna an da bɛna se o ma o la filɛlikɛla ani lamɛnnikɛla an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da k'a ɲini ala fɛ mali ala k'a kisi k'a tanga k'a kanda
ala ka don mali n'a jugu cɛ malidenw ala k'u kan bɛn ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala kira hɔrɔma an'a bonya kama ka bɛɛ lajɛlen fo fana insha allah taala fi baraka la a diyara an ye kojugu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne y'o de fɔ n'anw ka émission sigira anw bɛ tunkarankew fo dan tɛ foli min na olu de bɛ an jukɔrɔma don donc an ka foli ni tanuni b'o ye garaba kulubali i kɛlen ko k'an ka karamɔgɔba fo ka mali bɛɛ lajɛlen fo ka dɔnnikɛla bɛɛ fo garaba an bɛna se i ka lajɛli ma voilà donc an bɛ baro dɔɔni kɛ lajɛli kan n'an bɔra yen e k'a dɔn ko bi an bɛna baro caman caman kɛ parce que i lasɔrɔ man di donc n'an y'i lasɔrɔ don min an bɛ baro kosɛbɛ kosɛbɛ garaba e ka lajɛli yɛrɛ nafa jumɛn de bɛ lajɛli la n'i nana dɔnnibaga fɛ yen avant y'a k'i ka baara kɛ i kan ka lajɛli de kɛ fɔlɔ wa ou bien i ka baara de bɛ kɛ fɔlɔ alhamdulilah lajɛli nafa hmm. eh, Seda Ayida mhm. i bɛn'a ye hali dɔgɔtɔrɔso la n'i taara mhm. Dɔgɔtɔrɔ min bɛ ko dɔn san'a k'a fɔ ko n bɛ fura ta k'a d'i ma a b'i bana lajɛ fɔlɔ arajo walima écho ou bien a bɛ se k'a lajɛ min na quoi wala ni bana dɔnna a bɛ se ka furakɛ mais ni bana ma sidɔn n'i ye fura ta k'a di n'i ma farati a bɛ kɛ tiɲɛni ye tuguni o la dɔnnibaa dun man ka sigi dɔnni golo kan fiyewu k'a sɔrɔ e tɛ filɛli dɔn n'o kɛra i bɛ mɔgɔw de tɔɲɔ ka tila ka tiɲɛni kɛ o la fɛn o fɛn an karamɔgɔ ko an ma ko a ye fɛnw kalan fɔlɔ k'a dɔn a dɔnnen kɔfɛ ko i k'i tilen ka baara kɛ kana mɔgɔ tɔɲɔ o la n'i bi sigi dɔnni kama f'i ka filɛli dɔn filɛli ka ca laturu bɛ yen ne y'o kalan n b'o dɔn laturu jigincogo ne b'a dɔn a tilefɛden sufɛden laturu bɛ taa bɛn so tan ani wɔɔrɔ de ma ka daminɛ niso la n b'a dɔn ka n'a bila so laban na a kɔrɔnfɛden tilefɛden kɛɲɛkaden bayanfanden n b'o dɔn ji tasuma fiɲɛ n b'o dɔn o la n b'a dɔn ani kuranɛ bɛ taa cogo min na ka tila k'a dɔn ani ala tɔgɔ bɛ taa cogo min na n b'o fana n y'o fana kalan kɛ k'o sidɔn nka kuma t'o bɛɛ kan seyida doloko min n'i da tora o la o de ye adamaden yɛrɛ ye quoi ala kira ko an ma kuma dɔ la sallallahu alaihi wasalam a ko fɛn saba bɛ yen ko a y'a ɲɛ sigi aw ka denmisɛnninya kɔnɔ a ye kɔrɔ ɲɛ sigi kɛnɛya kɔnɔ a ye bana ɲɛ sigi aw ka sɔrɔ waati a ye gɛlɛya fana ɲɛ sigi mais n'i garisɛgɛ ɲɛna de i bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ mais n'i garisɛgɛ man ɲi i bɛ mun bila i bɛ mun ɲɛ sigi o tuma adamaden ye dolo di i bɛn'a ye doloko bɛ taa bila sa hali furuko sira kan mɔgɔ caman fana mago sara furuko la nin cogo la k'a sɔrɔ ni muso in ka di ne ye i n'a fɔ cɛ dɔ b'a fɔ ko bon n bɛ e ayida fɛ bon a ka di ɲɔgɔn ye mais i b'a sɔrɔ e ni a dolo tɛ bɛn quoi o la ko muso ye teretɔ ye dɔnni kɔnɔ anw ma ban ma mais batini kɔnɔ anw ma sɔn kuma in ma kosɛbɛ ee ni cɛ min dolo ye tasuma ye i bɛna muso min furu muso ta ye dolo ye ji ye n'a donna i ka so i bɛna ye a donna ka hɛrɛ min to yen hɛrɛ bɛ ban tasuma ni ji minɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka taa a bɛ se ka taa a tɛ taa ayi a tɛ taa o la i ka hɛrɛ bɛna ban i bolo ka tila ka baara tiɲɛ u b'a fɔ ko muso donna k'a sɔrɔ se tun b'a ye ko mais ko cɛ binna a mago sara ko muso tere man ɲi mais e b'a bila muso in fana dolo ye fiɲɛ ye n'i ye tasuma ye ka fanga sɔrɔ fiɲɛ de b'a kɛ a b'o furu dɔrɔn direct sanni ka san ban ko bɛ yɛlɛma a bɛ taa ɲɛfɛ bon a ye min bila n'o ye ji ye cɛ min fana dolo ye bɔgɔ ye ni o y'o ta dɔrɔn o fana fantanama tɛgɛjɛ ala bɛ se d'o fana ma quoi mais tere falenna tere ma falen dolo de ma faamuya o la cɛ min dolo ye bɔgɔ ye n'ale tun ye ji ye n'i ye falenfɛn falennen ye ka se ka fanga sɔrɔ ji de b'a sama o la o fana bɛ to ale ka so dɔrɔn ala bɛ se d'a ma i ye ko ye cogo bon i bɛna o cogo la fana hali baara mɔgɔ min dolo ye ji ye tasuma baara man ɲi a tigi ma hali n'a sɔrɔ o baara kalan kɛ i b'i to la ten e bi kɔrɔ k'a sɔrɔ i ma se ka foyi dilan parce que tere o la bon dolo de ye adamaden yɛrɛ ye quoi tunkaranko filɛ nin bon ne ni a caman donni ɲɔgɔn na c'est à dire k'a sɔrɔ u ye sagaw faga ka misiw faga fo dɔw yɛrɛ bolo bari dɔw ka baara tiɲɛna mais parce que mun na dolo ma sidɔn dabali b'i kan siri b'i kan mais fo dolotigi de k'a ɲini k'a dɔn tiɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ ni ala cɛ o tuma fɛn min kɛlen bɛ ka i ka sɔrɔ bali u ka se ka sidɔn ɔ n'o dɔnna o n'o bɔra yen diɲɛ koɲɛ da bɛ yɛlɛ mais n'o ma dɔn i bɛ saraka bɔ ka taa dɛsɛ i bɛ nasi mun ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɛbɛn don ka furamugu i bɛ dɛsɛ quoi ko bɛ cɛn ka taa fɛ mais mun o tuma dɔnnibaa bɛɛ kan ka sabali fɔlɔ ka dɔnni kalan n'i ko i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ sisan n'i ma dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ e bɛ se mɔgɔ furakɛ yan i bɛ cɛnni i bɛ se ka mɔgɔ de faga o tuma diɲɛ baara bɛɛ ko a y'a kalan fɔlɔ k'a fɛ o kɔfɛ k'i tilen o la i bɛ bonya sɔrɔ ala b'i dɛmɛ tɛ dɔgɔya sɔrɔ o tuma doloko sira kan ne bɛ dolo kɛ nin cogo de la ka adamaden k'a dɔn mun de bɛ e kan i ka hɛrɛ sababu ye fɛn jumɛn ye mun kɛlen bɛ k'a bali o bɛ f'i ɲɛna n'an tɛmɛn'o sira fɛ ala b'i jɛn n'a ye da bɛ yɛlɛ sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ ud'uni astajib lakum a ye n weele n b'aw jaabi maa indakum yanfadu ni maa indallahi baki ala ko ne ta ko tali tɛ foyi bɔ a la a b'a caya de o tuma ala tɛ dɛsɛ fɛn bɛɛ la ta ye o tuma ni degun nana ko a y'a ɲɛɲini quoi unhun n'a ɲɛɲinina sisan o la mun don o bɛ bɔ yen ni bana dɔrɔn n'a furakɛla a bɛ ban o tuma doloko sira ye nin ye ni ala sɔnna insha allah komi kuma tɔ bɛ yen quoi Awɔ. Voilà, an bɛ dan insha allah ok garaba kulubali Naam. an ye faamuyali sɔrɔ nin na i k'a dɔn bi mɔgɔ caman b'o fili kɔnɔ furu salen don bi k'a sababuya kɛ tereko ye kosɛbɛ furu duman caman tiɲɛnen do bi muso caman bɛ sosigi la bi cɛw kɛlen don ka tɛmɛ u la k'u kɛ kɛrɛfɛden ye k'a fɔra ko tere b'u la n'a ma ɲa e ye nin yɔrɔ walawala n ye tereko e m'a fɔ k'a tɛ nka tiɲɛ na e ma da la na i dolo a ka sidɔn fɔlɔ n'i y'i dolo dɔn dɔrɔn i tɛ fili ta fan na garaba kulubali an b'i fo nin de kama bi anw sera e ma o. n bɛ kuma dafa.
bon ni cɛ ye muso furu ka ban denw sɔrɔla n'a fɔra ka muso furu sa doloko kama fana ye yɛrɛ kɛcogo ye quoi parce que denw bɛna lamɔ cogo di muso tɛ se muso den lamɔ dɛ o tuma ni nin degun b'i kan n'i ye n wele a kan ka dilan cogo di o la muso dolo yiri min fara ta kan k'a d'i ma e b'a utiliser quoi ala bɛ sɔn kɔlɔlɔ kɔlɔlɔ min b'a la o bɛ wuli ka bɔ yen o la aw ka vie bɛ ɲa quoi société bɛ ɲa bolo quoi donc n'i y'a faamuya sisan muso minnu mana kɛ furu la mhm. hali n'a y'a sɔrɔ u dolo n'u cɛ dolo tɛ kelen ye mhm. mais ni ala nana ka na n'u sera e ma mhm. sababu b'i bolo i b'a k'u ye alihamdulilayi u bɛ hɛrɛw sɔrɔ u bɛ denw tɔnɔ dun hɛrɛ ni badenya cɛni bɛ dilan ok karamɔgɔ nin yɔrɔ diyara an ye kojugu Bi i k'a dɔn mali kɔnɔ mali kɔkan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la an sigilen bɛ baraya média ka plateau dɔnni kɛnɛ an sigilen b'o de kɛnɛ kan ne b'o de fɔ aw ɲɛna n'aw y'an bolo ɲɛsin dɔnnibaga min ma dɔrɔn a ye boli a y'o sɛgɛrɛ bari a maloya tɛ aida la a tamakiya tɛ ne na ne tɛ dɔnnibaga tanga kɛnɛ kan ka sɔrɔ ma n bolo fa yɔrɔ sɔrɔ a la ka sɔrɔ n ma preuve sɔrɔ i ka ko la nin dɔnnikɛla ba in garaba kulubali taa kana t'ale ka dɔnko la ayi n'i sera ale fɛ yen ka ban a mana k'a sugu o sugu a ka ca ala fɛ ni ala sɔnna e bɛ tila ka ne wele ko aida ala ka n'i sara ni hɛrɛ ye garaba n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna se i ka furakɛli ma i ka furakɛli kɛlen don ka diɲɛ minɛ ko n'i ye kɔrɔn boli ni banabaatɔ ye ka tilebin boli n'a ye n'i ma fura sɔrɔ a la ko n'i sera n'a ye e fɛ yen hali n'a sɔrɔ ko sini na a kan ka sa n'i sera n'a ye e fɛ yen nɔ ko ni ala ka a ka ca ala fɛ garaba k'a tɛ sa tuguni o yɔrɔ in y'an kamanagan
bon kamanagan ko tɛ ah, eh, a dan ye docteur ala b'a kalama yawma tubila sarayiri fama lahu min kuwati wala nasirina mhm. ala ko aw wolo n'aw sa cɛ a bɛ fɛn o fɛn kuma o kuma fɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ don dɔ saya kɔfɛ ko bɛna a bɛɛ segin a ɲɛkɔrɔ a bɛna lajɛ n y'a kɛ n m'a kɛ ten o b'a sɔrɔ i ka sankanso i ka fato lisiw i ka gesɛrw i y'a bɛɛ to i kɔ mun bɛ yen i ye min cɛ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛ maa min man'i ka lahara feere diɲɛ na mɔgɔ sara o tuma i bɛna ye anw tɛ sɔn fiyewu ka an taayɔrɔ tiɲɛ an bɔyɔrɔ kama tigɛ ayi da banako sira kan dɔgɔtɛri minnu ni o kɛra ɛnfani u tɛ yen kiraw si tɛ yen ɲumanw si tɛ yen tuguni a bɛɛ taara ni saya nana ala ko bana tɛ kɔrɔ tɛ denmisɛnnin tɛ ni waati sera o banna mais ala ye fɛn bɛɛ kɛ sababu ye o la fura bɛ mago ɲɛ quoi ala ye yiri da a m'a da gansan mais anw ni mɔgɔ b'a la mais ala mɔgɔ t'a la o la bana qualité fila don bana bɛ yen min bɛ mɔgɔ minɛ a yɛrɛ ma dabali fana bana bɛ yen y'a dɔn diɲɛnatigɛ la sigi bɛna bɔ ka ca quoi n'i ye hɛrɛ sɔrɔ ala kira y'o fɔ an na sallallahu alaihi wa sallam a ko n'i kɔmansela ka hɛrɛ sɔrɔ ko i janto i yɛrɛ la i ka ko ɲɛ kuma jan tɛ kuma ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen diɲɛ ta de bɛ cɛ u bɛ senna o ɲɔn dabali ɲɔn mɔgɔ sa ni min ka bɛ hɛrɛ sɔrɔ u b'a se k'o éliminer quoi k'o bɔ yen o ye tiɲɛ ye k'u mɔgɔ sa k'o gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ o la ni o ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ ɲɔn bana ka ɲɔn gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ka ɲɔn dabali ka ɲɔn farikolo bana nin bɛɛ bɛ kɛ o la ni bana b'i la ni dabali don n b'a lajɛ fɔlɔ e ka bana in ye dabali sugu jumɛn de ye n b'o lajɛ ka o jaabi di i ma fɛn min bɛ yen an b'o n b'o saraka k'o tiɲɛ k'o bɔ yen bana dɔ bɛ yen n'i ma a lajɛ n'i y'a furakɛ i tɛ se ka furakɛ f'i ka dɔn a kun ye mun ye n'o dɔnna o tuma i bɛ o tiɲɛ ka bɔ yen ka furakɛ ala bɛ sɔn a bɛ kɛ mɔgɔ bɛ yen n'o ka banabaatɔ furakɛ min ye bana bila a la a tɛ yɛrɛ to yen O la anw pɛrɛlen don n'i kɛra min ye dɔrɔn e k'a kɔrɔbɔ min b'a la i bɛna ye quoi Ala ko de dɔnni ye de ka mɔgɔw bɔ dingɛ kɔnɔ k'u bɔ degun kɔnɔ quoi mais e ka mɔgɔw degun ko tɛ bɔ a la o bɛ se ka kɛ wa la o la an bɛ o ɲɛɲini k'o dɔn a kan ka bɔ yen cogo di o bɛ bɔ yen o kɔfɛ u b'a fɔ kunnafɛnw dɔw ta ye bana ye o fana mana farinya cogo cogo siraw b'o kuma fana ka jan o kuma ka jan dɔɔni a mana kɛ sugu o sugu ye a bɛ ban ka bɔ i la pewu. kooko ye bana min ka gɛlɛn furudimi fana ye bana min ka gɛlɛn tension ye bana min ka gɛlɛn i bɛna ye ka taa se sugunɛbanaw ma minnu tɛ sugunɛ sɔrɔ ani e, azimu sisan juguman n b'a furakɛ ka ban koloci n b'a furakɛ yɔrɔ min ka jugu na bɛn n'i ko biyɛndimi dɔ bolo n'a ye nɔfɛ k'o ye salen ye quoi dɔgɔtɛriw nana ne yɛrɛ nɔfɛ ala dɔw condamnélen k'a ban pewu ko kana wari caman don a la quoi walahi ala b'a dɔn ne anw ko ko c'est-à-dire ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la sabu e ta bi ban anw tɛ ala to yen ka ɲɛsin danfɛn ma kana tɛla o tɛ kɛ fiyewu ne ye biɲɛdimi furakɛ dɔgɔtɔrɔ b'a kalama ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka na n nɔfɛ o ye mɔgɔ min condamner a bɛ se maa damadɔ ma quoi mais ne y'o furakɛ o taara ka taa arajo kɛ tuguni ka visite kɛ k'a lajɛ quoi mais ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ɔ o tuma kɔnɔbara fununen don sen fununen don ko mais biɲɛ tɔ tun man ca a bɛɛ tiɲɛna mais ne y'o furakɛ ni ala ka diɲɛ mais inna allaha ala kulli shay'in qadir ala bɛ se a bɛɛ la biɲɛdimi mana juguya cogo cogo ni biɲɛ bɛɛ ma tiɲɛ k'a ban n b'a furakɛ koko bi kɔ ja a bɛ ɲɛ dimi a bɛ na ni fanga dɔgɔya ye aw ka kɛ to a bɛ cɛ dɔw ka cɛya yɛrɛ ka misɛnya ka dɔgɔya ka tila ka sentiment tunun bɛɛ a bɛ kun dimi muso ta a bɛ koli dɔgɔya ka tila ka na ɲɛ fin ka tila ka tigɛ bon a bɛ tila ka sentiment fana perdre tɛ sɔrɔ tuguni kɔ bɛ ja i b'a ye i tɛ lafiya sɔrɔ kunkolo bɛ dimi fo a bɛ dɔw filɛli ye fanga dɔgɔya kɔnɔ bɛ ja n'i taara ɲɛgɛn na fiɲɛ bɛ na mais banakɔ tɛ na quoi i b'a ye a bɛ tigɛ tigɛ nka a tɛ na donc n bi o fana furakɛ k'a ban pewu ni ala ka jɛ o la furudimi a mana juguya cogo cogo n b'a furakɛ k'a ban parce que kɔnɔjoli de don min cɛ ka jugu kosɛbɛ ee, musow ka infection lɛminɛnpo a bɛ dɔw fana bali ka den sɔrɔ a bi dɔw ka koli tiɲɛ perte blanche a bɛna n'o fana ye o kɔfɛ i b'a ye hali rapport ka gɛlɛn muso ma parce que a bi joli nati a ka kɛ to ee, musoya yɛrɛ la Awɔ. donc hali ka da cɛ fɛ u bɛ siran dɔw bɛ na ye i b'a sɔrɔ olu cɛ bɛ kɛlɛ u bolo ko cɛ muso bɛ taa jɛnɛ kɛ ka taa tulon kɛ mais rapport la i b'a sɔrɔ a bɛ siran sabula a bɛ dimi min sɔrɔ o b'a siran a ɲɛ quoi wa denko fana b'o gɛlɛya a bɛ denso kɔnɔ tiɲɛ n b'o fana furakɛ k'a ban pewu ani muso ka fibrome ni koli bɛ tigɛ ni koli tigɛra ka mɛn sa i b'a ye a bɛna kuru sigi bara kɔrɔ donc ni cɛ sera ma o lawaji ka passer sa a bɛ segin tɛ taa bon n'i y'a sugu opérer ka kuru tigɛ i b'a ye ni kuru tigɛla ni muso ye den sɔrɔ kɔfɛ n'a jiginna n'i ma farati ni a ye concentrer a jigintɔ n'a cira joli bi joli ti jɔ quoi donc a tigi bɛ sa ka denyɛrɛni to mɔgɔ bolo donc a tɛ furakɛ dɛ ne bi fura d'i ma a bɛ kuru yeelen k'a ban pewu a bɛ bɔ a bɛ bɔ o la i bɛ taa visite kɛ i b'a sɔrɔ sa foyi tɛ yen i bɛ den sɔrɔ sa a kɛcogo normal la quoi i b'a sɔrɔ donc n b'o fana furakɛli kɛ parce que ne ye yiri bana kalan fɔlɔ ni ka yiri kalan i y'a faamuya o la ni ne ko n bɛ min kɛ siga foyi t'a la ala ye ne seere o la o b'a sɔrɔ ala y'o dɔnni di ne ma n ye o baara kɛ a yera ko dogolen tɛ fiyewu o la furakɛli caman bɛ yen bon n bi a caman kɛ quoi i y'a faamuya n b'a caman kɛ min ka ca kosɛbɛ
Garaba kɔntan garaba kulubali ye an ka foli tanuni a bɛ se an ka karamɔgɔba in ma bi n b'a dɔn mɔgɔ caman kɔntannen don nin wagati kɔnɔna na bana damadɔ bɛ yen bi u kɛlen ka an sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a daminɛ ko leminanpo n'an k'a ma ko infection biyɛndimi b'o fɔ furudimi b'o fɔ aw ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna ayi aw kana sigasiga aw kana tamaki ne y'o de fɔ morikɛ min bɛ siran ala ɲɛ morikɛ min ye yiri dɔn ka saraka dɔn ka yiri dɔn k'a ladɔn dɔn ka kɔlɔsi dɔn ka siran ala ɲɛ ka siran kira ɲɛ morikɛ min bɛ baara kɛ ni ala tɔgɔ ye dolo morikɛ an b'o de fɛ yen nɔ bi a ye ne y'o de fɔ ye taa kana ta la kɔkanmɔgɔw a ye mali kɔnɔmɔgɔw ka da i la siɲɛ kelen kɔkanmɔgɔw tɛ da mɔgɔ la siɲɛ siɲɛ dama dama dama dɛ f'a ka taa sɔrɔ i ye preuve de kɛ ka n'i fɛ siɲɛ kelen ka n'i fɛ siɲɛ fila ka na siɲɛ saba ayi e ye tiɲɛtigi ye n'i tɛ tiɲɛtigi ye walayi tubabulon ta dan ye siɲɛ kelen an ka morikɛ garaba kulubali an b'i fo bi dantɛ foli min na i k'a dɔn k'an kɔntannen don kanubaga bɛɛ lajɛlen kɔntannen don nin ye parce que i ka preuve caman caman bɛ an bolo donc i yɛrɛ tɛ minnu kalama i ka preuve dɔw b'an bolo parce que anw tɛ dɔnnibaga ta ne y'o de fɔ an tɛ karamɔgɔ ta ka sɔrɔ an ma preuve sɔrɔ dɛ anw tɛ boli ka taa karamɔgɔ fɛ yen ko jama girinnen don ni ka bin k'a bɛ ka moto di mɔgɔw ma a bɛ ka mobili di a bɛ ka wari di mɔgɔw ma ayi parce que anw bɛ siran ala de ɲɛ an bɛ kuma kelen o kelen bɔ an da kɔnɔ lahara jɔ don ala b'anw ɲininka dɛ n'i y'anw taalen ye karamɔgɔ min fɛ yen nɔ i bɛ se i ka baara la de i b'i ka baara dɔn o de b'a to anw bɛ se i fɛ yen nɔ bi anw sera o belebele dɔ fɛ yen nɔ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ye ma ko garaba kulubali garaba ne ɲɛ bɛ kɔlɔsi dɔ la i bolo ne ma deli ka nin kɔlɔsi in ye fɔlɔ ne bɛ kɔlɔsi awɔ wala kamera kamera bila ka ka ɲa ne ma deli ka nin kɔlɔsi in ye fɔlɔ mhm. ko nin kɔlɔsi in ta fana ye jumɛn ye ale bɛ wuli bon baara dɔ de bɛ yen mhm. c'est comme baara bɛɛ n'a matériel quoi donc nin kɔlɔsi baara b'a dan ma mhm.
fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o de la dɔw kɔfɛ mɔgɔw bolo ko jinɛ bɛ ne bolo ne ko dɔw yɛrɛ ye ne wele k'o de fɔ ne ɲɛna n ko aw ma faamuya jinɛ ka misɛn ne de bi jinɛ gɛn k'a fara i la yɔrɔnin kelen quoi a bɛ to yen
karamɔgɔ an bɛ segin an kɔ dɔɔnin n'i y'a ta k'a lajɛ o dɔw bɛ bi u kelen don fatɔ ye ala ni kunnafɛn fɛ u bɛ taa furakɛlikɛla dɔw fɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ delila ka ne wele ko ayi da n bila ka taa furakɛlikɛla dɔw fɛ yen n ko tiɲɛ na ne tɛ kunnafɛn furakɛlikɛla dɔn sabula n'i ye mɔgɔ bila ka taa mɔgɔ fɛ yen n'a ma se ka kɛ dɔrɔn a jurumu bɛ e kan na mais n'i y'a faamuya karamɔgɔ mhm. kunnafɛntigi mana kɛ sugu o sugu n'a sera jinɛ b'a bila n b'a f'i ye dɔɔnin dɔɔnin mhm. ala kira tile la sallallahu alayhi wasallam muso dɔ ye baya kɛ arabudenw na muso ɲuman don yɔrɔ n'a bɛ tugu muso la a tɛ kɛ muso lankolon ye quoi sabaw bɛɛ kelen bɛ kuranɛ durusi mais muso ka kunnafɛn jan n'a y'a minɛ dɔrɔn hali bague min b'a tɛgɛ la a b'a bɛɛ bɔ hali fini tɛ sɔrɔ a la o selen dugu in sanu muso dugu sa a kunnafɛn wula fɛ u ye kuranɛ kalan ka fɛn bɛɛ kɛ yasin lakad jaakum ayatul kursi u y'a bɛɛ kɛ mais kunnafɛn ma sɔn muso o ka sɔrɔ ka tamarobolo tigɛ sa k'o turu ka kɛ bugu ye k'a siri k'a bila kɔnɔ abdulahi masudu de tun bɛ kuranɛ kalan ala kira yɛrɛ sallallahu alayhi wasallam bɛɛ ta ye ka dɛsɛ wa o la a ye so ta ka na madina ka n'a fɔ ala kira ye a ko a ma a ko aw ye kuranɛ min kalan ko ne mamadu taara jinɛw fana kalan kuranɛ kelen na o la n'aw y'a kalan u fana b'a kalan u bɛ fɛn dɔn aw yɛrɛ t'o dɔn mhm. a ko o la a se man d'o la quoi mhm. a ko nka sura kelen bɛ yen mhm. ina fatahana laka fatihan mubinan dɔnniba bɛɛ k'a lamɛn a haya laban o de ye muhamadu rasululahi walazina maahu asidaw ka taa se a haya laban ma nin haya in kuranɛ harifu mugan ni seegin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kelen kɔnɔ a bɛɛ hmm? a ko abdul masudu a ko taa a kalan nin cogo la quoi ko ni min bɔra la i na o ye ko u ti nin dɔn a ye so ta ka segin a selen a y'a daminɛ yɔrɔ min na tasuma ye jini minɛ sɛnɛ k'a jeni ka ban pewu bɛɛ y'a ye amadu o de la ne y'a sɔrɔ sirifu bolo a tɛ bɛɛ bolo o la ni ne ko k'a to n'i m'a to jini min jiginna maa kan n bɛ tasuma don jini na i yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ bolo ɲɛ na quoi o la bannikɛyɔrɔ dɔ la muso taara salon fɛ a bɛ seri ka bin u ye ne wele n taara quoi ne donna dɔrɔn sotigi a tɔgɔ di a muso cɛ quoi o ko a ko karamɔgɔ ko nin kɛra baara bolo de ko muso bɛɛ binnen so kɔnɔ fan bɛɛ fɛ kɔmi su n ko aw y'a sen bɔ a la n tɛ nasi seri u kan n tɛ maa minɛ mais aw y'o lajɛ quoi miniti duuru mana dafa ka sɔrɔ u ma wuli fɔlɔ bɔn n bɛ moriya bila pewu n y'a kalan n b'a dɔn ala y'a diya ne donna i n'a fɔ kira y'a di abdulahi bun masudu ma cogo min na n y'a daminɛ yɔrɔ min na bɔn min bɛna u bɛ wuli k'i jɔ wuli k'i jɔ bɛɛ bɛ ɲɛ muso la bɛɛ ta ban a bɛɛ y'a bila yɔrɔ la n ko bɔn ne taara so
o kɛ cogo la o la jinɛ ne c'est-à-dire daga don ni fɛnw o bɛɛ ko wɛrɛ don ne ni ne ye ni jinɛ tɔn ye jinɛ bɛ taa nin ye kabako koba ye tari ma faamu
voilà donc o la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala an bɛ e bato ala bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ o la ne ka tila ka ala to yen ka taa danfɛn dɔ labato o tuma ne tɛ silamɛ wa ne ye baya layidu wɔɔrɔ ta ko n tɛ fila fara ala kan o tuma ni ne ye jinɛ wele k'o labato sisan mɛ ne ma fila fara ala kan o tuma ala bɛ dɛsɛ fo ka jinɛ wele de wa jɔn ye jinɛ da ala de ye jinɛ da a b'a faga a bɛ bana a bɛ dɛsɛ mɛ ala b'a nɔ na ala min y'a da o b'a faga donc anw tɛ se ka ala to yen ka taa sɛmɛ fɛn dɔ la o tɛ se ka kɛ kuwa ala min ta ye fɛn bɛɛ ye an b'o de wele wa o de ye se sanfɛ yan o de la i dan bɛ fɛn o fɛn na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a dɔn ala bɛ s'a la ayi ne ma don ne y'o fɔ bɛɛ ye hali minnu bɛ manamanakan fɔ filɛli ye haramu ye bidaya bidaya ne n'a cɛw cɛ ye ɲɔgɔn ye n'i y'a fɔ ne ɲɛna n b'i da farafin tɔ la ne y'a kalan o ayi ne de ko n b'a dɔn morikɛ tiɲɛtigi bi ka di kojugu an fari ni somaya don n y'a kalan n b'a dɔn boli ka dɔgɔ n tɛ min sɔnkan dɔn han jinɛtigiya ne y'a kalan badama konate fɛ a fa ye jinɛ faga konate ka kɔlɔsigi faga k'a denmuso furu bewani hɛrɛmakɔnɔ ne taara ka ne kalan o fɛ yen badama kuma ka bɔ bakɔ sɛla donsokuntigi don n y'a kalan o fana fɛ yen bɔn o ye nin sira ye kuwa ala kira ta ka bon n'a bɛɛ bɔn ne ye saba kalan k'o dɔn i tigɛ o bɛɛ la donc ne ni karamɔgɔ ayidara kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ye muso furu ka diya ne sen da bɛɛ kan ka ala ta ta ko kaliwa don o de la ma n'i ma to n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i dan bɛ fɛn min na n b'a bɔ i bolo ka tasuma don a la
ayi o tɛ kɔrɔbɔ mɛ n tɛ maa dogolen ye o mali kɔnɔ an'a kɔfɛ ne tɛ siran ka kuma n ja tɛ tigɛ n tɛ tanbage sabu ala bɛ n bolo o de ka d'an ye tari ma faamu haramu dunna bɛ siran namaratɔ bɛ siran ne ka telefɔni depuis puce ye waa saba ni kɛmɛ duuru a bɛ ne bolo telefɔni tali n tɛ mɔgɔ bila ne yɛrɛ b'a ta n'i siranna i ye ma ɲi zon namaratɔ jati kɔrɔ mɛ anw tɛ ten n'an bɛ min kɛ an b'a kɛ n'an tɛ min kɛ bɔn n t'a kɛ n tɛ min dɔn n t'o fɔ dɛ nka n bɛ min dɔn n b'a fɔ i dara ale kun i ma taa ale kun ne jigi tɛ ka mɔgɔ tɛ se ma ala bɛ bɔ kan i ma faamu ne y'o de fɔ nin y'an ka karamɔgɔba in garaba kulubali ye ala ɲɛsiranya karamɔgɔ taa kana tɛ ale ka baara la bi a k'a dɔn aw ka ayida a n'ale de bɛ baro la bi ka di kojugu ne yɛrɛ kɔntannen don n ka kameramani amiru jakite ale fana kɔntannen don kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ mɛ halisa an ma fara ɲɔgɔn na o nin diyara n ye an bɛna i ka kɔlɔsi in kan i y'a ye f'an ka i sɔrɔ man di kuwa parce que mɔgɔw mɛnna ka ne wele ayida i mun na i ma taa garaba kulubali ta i ka dɔn ni émission na mun na i ma taa ta n ko n ka n bɛna taga ta n ko mais a y'a jɔ ne tɛ se ka taa dɔnnibaga ta fo n ka preuve sɔrɔ a kan f'a ka se mɔgɔ tan ɲɔgɔn ma donc bi ne yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ tan ka preuve sɔrɔ dɔnnibaga kan n bɛ sɔrɔ ka taa dɔnnibaga ta n ko parce que n fana bɛ siran ala ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc bi an ye preuve caman de sɔrɔ e kan karamɔgɔ ne yɛrɛ kɔntannen don kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ baro kɛ yanni e bɛna an ta an tɛgɛ ma mɛ kɔlɔsi

arajo ko tɛ télé ko tɛ ka mɔgɔw u bɛ se ma dogo la ka bana duuru mɔgɔ duuru ɲini quoi i ka bana kan i bɛ minnu dɔn ka o mɔgɔw d'i ma tile duuru u b'a lajɛ ne ka fura ye mɔgɔw ɲɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ carrefour na o la ne k'an pante ka tɛgɛ da o b'a jata ne yɛrɛ jata ni bolila ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ sɔrɔ donc ne kɛra déjà bana furakɛ sira kan o Kulubali donc kunfɛ ko tɛ quoi docteurw bɛ na ne fɛ yan ka na o mɔgɔw fɛ surtout gynécologue ninnu minnu muso ka dɔgɔtɔrɔ ne ye dɔgɔtɔrɔ dama min ka muso furakɛ o dɛsɛlen kɔfɛ min ye den sɔrɔ ne yɛrɛ tɔgɔma caman bɛ yen sisan furakɛli sira kan bon b'o dɔn karamɔgɔ Naamu. Garaba Kulubali sisan Mhm. a ka di ne ye ne bɛ fɛ ka na mɔgɔ tan ɲɔgɔn an k'o ta e ka eh, mais i yɛrɛ de b'a fɔ bana min ka di i yɛrɛ ye an ka kɛ jinɛbana o biɲɛdimi o a kɛra densɔrɔbaliya ye o voilà donc a ka di n ye mhm. ni émission kun bɛ kuncɛ kuma sera mhm. an bɛna na kuma o kan mhm. an bɛna na don dɔ choisi ni ala sɔnna a ma an bɛna na ni mɔgɔ tan ye yalima n'an nana n'a ye a furakɛli bɛ kɛ tile kelen ou bien tile fila de ye bon
kɔdimi n b'o ban o yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛ dɛsɛ kɔdimi na kosɛbɛ dɛ dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ dɔ ye siɲɛ fila kɛ Allemagne u taa kɔ opéré Luxembourg la a ye arajo naani de kɛ yen cɛkɔrɔba nana don min ne k'a k'i da ye da n y'a kɔ salo siɲɛ kɔnɔntɔn n k'a ka wuli a wulila a ko fiston ko c'est vrai ça n ko ni ala sɔnna inshallah ko mais ko nin y'a bannen pe wa n ko nin y'a bannen quoi o y'a sɔrɔ sentiriba in de b'a cɛ la u ka gɛrɛ cɛkɔrɔba bɛɛ la bɛn ne k'o kɛ ani sɔrɔdasi minnu fana seko sɔrɔ o caman ne y'o fana furakɛ kɔdimi furakɛ k'a ban lafiya kɔdimi ta yɔrɔnin kelen ko ye bon ti tile o ti yɔrɔ jan ko ye bon bana minnu bɛ yen kunkolodimi fana o yɔrɔnin kelen ko bɛ tunu hali ni i ɲɛ bɛna ci dimi kojugu fɛ yala dimi bɛ don ɲɛ fɛ n b'o fana furakɛ yɔrɔnin kelen quoi o la bana minnu tɛ se ka ban tile kelen n bɛ waati fɔ o la nka minnu se ka ban tile kelen o bɛ kɛ a yɔrɔ la ka jaabi sɔrɔ o yɔrɔ la n y'o caman kɛ o de ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ba ni t'i fɛ n'u k'i ma ko waritigi ni wari t'i bolo kana a laminɛ dɛ n'u ko faama n'i tɛ fa i tɛ fa i sera ko la fana kana a laminɛ dɛ n'u ko dɔnnibaga ni dɔnni t'i la kana a laminɛ a kelen o kelen i mana bila kɛnɛ kan n'i ma se i bɛ lebu de kuma tɛ ni ne ni n ka kamera yɛrɛ sera dɔ Yɛrɛ b'a faamu. bɛ dɔrɔn Mhm. yeah o la cɛ min bɛ tanbaki walima ka siran o tɛ ne garaba kulubali diɲɛ n dɔn ni o ye mali kɔnɔ n'a kɔfɛla nkalontigɛlaw bɛ yen mais ne tɛ o la sabu depuis a ka gɛlɛn bɛ n sen na ne ma nkalon tigɛ fo bi i yɛrɛ b'i ka du kɔnɔ fo an ka ɲɛ bɛ fo mɔbiliw la ka fan du bɛɛ jɔ lajɛlen fɛ ka étage jɔ ka tila ka bâtiment jɔ fan wɛrɛ fɛ

an bɛna welewele ma dan kan kɛ mais n tɛna tɛmɛ mɔgɔ tan kan donc an b'o mɔgɔ tan ta kɔdimibagatɔw la wa ou bien n'a ka d'a ye cogo min minnu ka degun bɛ yen an b'a ta o kan n'i ko i bɛ se a bɛ kɛ ten o ayi mais e ka bana kelen fɔ
n'a ka d'a ye ko an bɛ se ka t'a la o tɛmɛnen ko ka bɔ yen yalima prix fixelen bɛ i ka bana furakɛ la bon ça dépend de bana yɛrɛ i ye temps min sɔrɔ la ne ka bana furakɛ y'a dɔn n'i ye yiri tigɛ ka kɔ n'i ye yiri couper n'i ma dili bɔ a bɛ nugu bana virus n'a tora i fari kɔrɔ c'est vrai calmant bɛ yen quoi a bana calmer ou bien k'a nɔgɔya dɔɔni mais o tɛ quoi ne bɛ bana traitement kɛ dɔrɔn bɔ ka virus faga de pour que n'a banna dɔrɔn o bana kelen kɔni kan'i minɛ tuguni e b'a furakɛ ne bɛ bana furakɛ ten de i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɔ kɔnɔ ale bana t'i minɛ ayi o kelen t'i minɛ tuguni Ok kanubaga cɛ ani muso an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna an ma kalo kura an bɛna se an ka karamɔgɔba in fɛ an bɛna mɔgɔ tan ta ko ko kunkolodimi kɔdimi ayiwa o bɛ aw minnu na ni ala sɔnna ne bɛ tila ka numéro di aw ma aw bɛ ne wele aw bɛ se ka karamɔgɔ yɛrɛ wele n bɛ don di aw ma ni ne y'o don di aw ma aw ni a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna garaba kulubali fɛ yen nɔ ni ala sɔnna an ma lasa n'aw bɛna na samɛ dɔrɔn a y'a fɔ ko lasa sirafara n'aw ye lasa sirafara ye dɔrɔn a y'a fɔ garaba kulubali ka so bɛ mini u b'u bolo ɲɛsin étage ma an ka karamɔgɔba in a sigilen bɛ yen nɔ ni ala ka jɛ ye n ka foli bɛ se aw bɛɛ ma garaba ee, donc question damadɔ bɛ yen nɔ ni waati bɛ s'a kuncɛyɔrɔ ma ko mɔgɔw bɛ question de ko na na an k'a fɔ aw ɲɛna ko an k'a k'aw kunna ko yalima yasini mhm. ko yasini nafa ye jumɛn ye ani a kan ka kalan yɔrɔ jumɛn ye ani a kan ka kalan ko jumɛn na

a satɔ ka to sigara la a ye yasi kalan a bɛ kama bɔda ye walima saraka bɔ tile wolonwula ou bien tile saba a ye yasi kalan nafa b'a la kosɛbɛ o kɔfɛ ka ko gɛlɛn karaba k'a dilan k'a sɔrɔ i ma sɛbɛn di i ma nasi di yasi ba mais o ye ilimulu batunu ye gindo sinon i b'a kalan siɲɛ kɛmɛ naani siɲɛ kɛmɛ naani kɔ tuma bɛɛ i bɛ min fɛ a sɔrɔ man di parce que o ye n'a ye ala diya ye quoi mais nin ye sira wɛrɛ de
dɔnnibaga yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛtigi fɛ yen aw k'a dɔn ayida jɛma nale de bɛ baro la miniti damadɔni kɔnɔna na nka ayida ne ma dan o dama ma dɛ ne ko de n ye banabaatɔ tan n ye welewele bila aw min aw ma aw minnu dara tulo dara kunnandiya kama a ye ne wele ni ala sɔnna a ma ne de bɛna bila aw fɛ yen nɔ ka na aw ɲɛ ka na an bɛna garaba kulubali fɛ yen nɔ ayiwa aw ka bana bɛna ban pewu pewu pewu aw bɛna fara mɔgɔ kɛnɛbagatɔw kan ni ala ka jɛ an b'a fɔ garaba kulubali ala de bɛ se k'ale sara ala de bɛ se k'ale sara nin ko ninnu na sinon ale sara tɛ mɔgɔ bolo dɛ wari tɛ se ka nin sara karamɔgɔ halisa e ni ne de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baro la dɔɔni mais nin halisa kɔlɔsi nin ɲɛ bon comme i tun ye kuma dɔ fɔ an ye suratu yasi kan awɔ n k'i ma n ko suratu yasi de kuranɛ nin ye a dusukun quoi yarɔ n'i ye fɛn dusukun bɔ o t'a bannen ya yasi de kuranɛ dusukun ye mais i bɛ se k'a kalan ni mɔgɔ sara ko ka yasi kalan tile saba tile wolonwula tile bi naani o bɛ kɛ dɔw b'a kɛ san o san anniversaire u bɛ a san saraka bɔ quoi ni yasi ye quoi a bɛ kɛ dɛrɛbe fana bɛ kalan mais i k'a dɔn yasi min ye kuranɛ dusukun ye o de bi kalan su ye se ka se ka hinɛ s'a ma mais o dama tɛ dɛ a bi mɔgɔw dilan su ye i n'a fɔ ɲɛnamaya fana siri b'a la a dɔn sira kan u b'a jigin ka bagan faga mais yasi dabɔra ko gɛlɛn dilan de k'a sɔrɔ nasi tɛ sɛbɛn tɛ o tɛ di ma o siraw bɛ yen n'i y'a ye ka saga faga mubiniw bɛ taa bɛn wolonwula ma yasi kɔnɔ tabarakalezi o fana taa bɛn arahamani naani ale fana ta ye naani ye mubini wolonwula ye ko min bɛ yen n'a ma se ka dilan i kɔrɔ ni tile bɛ boli ka dɛsɛ papier ko la denko la fanga ko la mɔgɔ bɛ na k'a ɲini mais n dɛsɛra mais mɔgɔ bɛ dɛsɛ wa ala bɛ dɛsɛ wa ala tɛ dɛsɛ n'i ye yasi ta a kama ni tila kɛra tuma min na a dugawu kalanna ka tila k'a ta o tacogo la o ye gundo de ye mais o n'a kalanni jɛ tɛ kelen ye a yɔrɔ dɔ la n bɛ dɔɔnin tigɛ a la dɔrɔn i b'a ta daminɛ na ka na se mubini fɔlɔ ma i bɛ jɔ yen min ka kan ka kɛ fɔlɔ ye i b'o kɛ yen i bɛ segin tuguni ka taa ta daminɛ na ka na bila filanan mubini filanan na i bɛ tila ka dɔ kɛ yen quoi i bɛ segin ka taa ta tuguni eh, daminɛ na ka na se sabanan ma naaninan duurunan wɔɔrɔnan wolonwulanan i bɛ jɔ a bɛɛ la n'i y'a kɛ ka ban ni tila kɛra ni fɛn ma ni a sera ka dafa o kɔrɔ ye ala ko n sɔnna n b'a kɛ foyi t'a bali tuguni quoi hmm. a bɛ ɲɛ ti ɲɛ bɛ yen dɛ mais nin ye de k'a bɛ kɛ et puis dɔgɔkun tile wolonwula kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kɔ a bɛ dilan ni ko gɛlɛn sugu o sugu la a bɛ dilan baara dɔ bɛ yen bon ala yɛrɛ k'o de tɔgɔ dɔ bɛ ala la ko o ti janfa hali ni man ɲi ala b'o kɛ hmm. mais ala b'o kɛ a tɔgɔ de kama hmm. a kɛbaga ko tɛ dɛ a kama dogɔjɔ de fana sarati dɔ de b'a la ala ko a ye n ta kɛ fɔlɔ n b'aw ta kɛ o de la ba la ni wɔɔrɔ o de bɛ taa bɛn alabato ma ala ka sɔn i bolo jɛnɛkɛla ka dugawu tɛ se ka minɛ nson ka dugawu tɛ se ka minɛ namara ka dugawu tɛ se ka minɛ bon i bɛna ye maa min ye fila fara ala kan i ka dugawu tɛ se ka minɛ ka tɔɲɔnikɛla quoi mais mɔgɔ min ye lari wɔɔrɔ dafa n'i ko ala ma a kɛ ala tɛ ban sabu ala ko a ye n ta kɛ n b'aw ta kɛ o fana ye dugawu minɛ sira dɔ ye o bɛ yen mais ka fara nin sira ninnu kan an'a siraw ka ca laturu fana ka teli fɛn min i b'a dɔn kuma dɔ ala tɔgɔ bɛ se ka ban mɔgɔ dɔ la k'a sababu kɛ u ka baara yɛrɛ tacogo ye mais laturu de b'a bɛɛ dilan universel quoi c'est à dire min tɛ kɛ laturu bɛ se k'a kɛra wa lahara min bɛ taa kɛ o bɛ se ka kɛ quoi mais ka cɛnlen dilan laturu b'a kɛ ka ɲɛlen fana cɛn ka bɔ laturu b'a kɛ o fana sira wɛrɛ min tɛ yasin ta ye nka yasin ta de o ye o bɛ bɛn sira normal ma janfa t'a kɔfɛ namara t'a kɔfɛ ala bɛ sɔn wa a bɛ jɛn n'a ye k'a dilan k'a sɔrɔ lahara jurumu t'a la mais ne ye sira ninnu caman kalan mais min min ta o de ala ta ye yasin nafa ka bon fo ka s'a dan na sika foyi t'a la garaba kulubali ko ni sonyani kɛra sisan mhm. du kɔnɔna na mhm. ni bɛɛ ko ko n tɛ mhm. ko ni yasin de bɛna kalan ko fɛn bɛ ye ko mais ko n'a bɛ kalan n'a kalanna yiri min kɔrɔ k'o yiri bɛ ja est ce que o ye tiɲɛ wa. bon dɔnni na an bɛ taa fɔ tiɲɛ tɛ mais i delila ka a yiri jumɛn jalen ye.
mɔgɔ ɲininka ko min y'a f'i ɲɛna ko ale ye yiri jumɛn ye k'a kalan kɔrɔ ko yiri jara k'a k'o f'i ɲɛna quoi c'est à dire u bɛ kuma dɔw fɔ ni cɛn tɛ kelen ma faamu farabu yasin kɔnɔ sisan ni sonyali kɛra n'a tila n'o caman preuve kɛ an bɛɛ ye k'a kɛ jikɔrɔnin k'a kɛ aci bocoum la o ye cɛ ka da kari ka fɛn ta o nana ko dɛsɛra ko k'o yɔrɔ caman don ɲɔgɔn na ka misi fagara mhm. ka dɛsɛ mhm. n ko n bi tile tɔ dan b'a kɛ sɔgɔma sani ka tile bin n'a tɛmɛna a bɛ sa an bɛ taa ba bilenma san ou bien donon bilenma san mhm. ka tasuma furune ka tasuma fa furune la k'a sigi worobilen den wolonfila donon bilenma a m'a bila n ma taa mobili daminɛ la ka na se mobili fɔlɔ ma worobilen kelen forotobilen kelen tasuma a b'a bila a la sanni ka wolonfila ban o bɛ sisi ni a ma na an bɛ sɛ in kantigɛ mais a tɛ tobi dɛ a b'a jeni ka si bɔ a la sɛ nugu ni sen ni kunkolo ni nugu a b'o bila kɛrɛfɛ a bɛ sɛ sogo jeni ɲimi kɔgɔ de bɛ k'a la a b'a jeni ɲimi ni tila kɛra a bɛ sɛ kolo ni si ni a ɛ, a fɛn to min bɛ yen a b'o fɛ tasuma na sisan sanni k'o jeni k'a ban a bɛ kɛ i n'a fɔ kunkolo ka da yɛlɛ k'a kɛ fila ye n'a ma na a bɛ sa sira kan o y'a cɛ tagisi la wari tɔ min b'a bolo ani o nana quoi o y'a sɔrɔ a taara dɔ fɛ sebenikɔrɔ ka taa dabali kɛ ko ka ko datugu quoi o y'a cɛ ka na n'a ye quoi ko ne ka sa n ka sɔrɔ ka nɔsi kɛ ka ko quoi sinon a tun bɛ sa dɔ bɔra dubayi a ka irido caman tɔni wa bisaba irido quoi dɔ nana dɔ ta a la k'a bɛ taa dɔ yira dɔ la sani k'o segin o irido ta muso min muso bɛ ka sa kasi fɛ o ye yɛsi kalan siɲɛ bi naani k'a kalan fo siɲɛ bi naani ka dɛsɛ Jinɛ bɛ don ko ma ko taa ne fɛ o taara ne quoi o taara ne fɛ ne ko bon n ko nin tɛ koba ye an y'a kɛ yɔrɔ min na neuf heures ka taa se dix heures ma kamalen ɲɛ fila bilenna kunkolo bɛ ka dimi ka kuma gɛlɛya o ka fɔ ka ca fana bon ne ye min kɛ ala b'a dɔn quoi o b'a bɔ ne fɛn sonyana ka taa yasi ka ka taa kuru ka yasi kalan ten n'i ma farati a bɛ san kalan ten mais kɛcogo de b'a la quoi yɛsi eh, haya bi seegin ani saba haya kelen o kelen urahaniya b'a nɔfɛ haya kelen o kelen mɛlɛkɛw b'a nɔfɛ haya kelen o kelen odamu b'a la donc ala b'olu de bila baara la sisan i bɛ yɔrɔ min i tɛ se ka dogo ala la dɛ i y'a ta ala min ɲɛna innamal a'malu binniyati i ni ye ala ta ye min don a b'a dɔn a kɛra ale na wa hali bi bɛrɛ na ala b'a dɔn ni mɔgɔ don i tɛ wala mɔgɔ la i tɛ se ka dogo mɔgɔ la ala bɛ a wale kabisa n'i mana fɔ ni sara donc zon ye tɔɲɔlikɛla ye n'i ma na i bɛ sa o siraw bɛ yen quoi c'est dɔnni kɔnɔ n'i ma kalan k'a dɔn kana sigi a dɔn fɔlɔ quoi n'i y'a dɔn i sigi faama ni a k'a b'i tɔɲɔ kan a ye dɔnni ba kana sɔn ka faama bonya a dan na mais n'a fana yɛlɛn i kan Sulemana ka fanga maa t'a ɲɔgɔnna kɛ tuguni mais n ko a ka fanga tiɲɛna tile bi naani a ka masaya o yɔrɔ bɛ yen faama tile wɔɔrɔ don i mana kɛ san fɛ i bɛ jigin dugu ma i b'i bɔ yen pewu donc o siraw bɛ yen tɔɲɔli man ɲi an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ quoi dɔnnibaa man ka mɔgɔ tɔɲɔ nka dɔnnibaa faama bonya nka ni faama fana ye dan sago k'a b'i kan a jira la ko ala min y'a bila la o b'a bɔ yen ta ma faamu
Garaba kulubali nin faamuyayara n b'a dɔn nin bɛnna an balimakɛ min ka question ma ale fana ye jaabi ɲuman sɔrɔ a ka nin question in na n'o ye Yasi ale ka question bɛnna ɲininkali de ma ne kɔni b'a dɔn wagati bolodalen sera sɔɔni dɔrɔn an b'an kɔ don ɲɔgɔn na mais yann'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na Garaba parce que e bɛ se ka wari tununnen labɔ i bɛ fɛn caman tununnen labɔ mais ni wari tununnen ye san kelen sɔrɔ i bɛ se k'a labɔ bon an bɛ se ka min kɛ o la o de a tabaga ka yɛrɛ yɛrɛ mais ni wari dunna a bɛ se ka labɔ a bɛ se ka ɲini de bon ni ko kɛra n'a bɔra kɛnɛ kan o la i b'a sara ou bien a kan ka dilan cogo di sinon i ka mɔgɔ tununnen ne ye min bɔra mɔgɔ tununnen fo ka sanga sigi ne ye min kɛ a bɛ se wolonwula ma mɔgɔ tununnenkɔrɔ kɔfɛ k'a ka saraka bɔ k'a ban k'a sara ne b'o filɛli kɛ k'a ban n b'a d'i ma i b'i ko a la ka sɛbɛn don i kunkɔrɔ ka fini jɛman tugu i ka su bɛna kibaruya de bɛna sɔrɔ a sara a bɛ a sara yɔrɔ min na a bɛna a yɛrɛ ko f'i ɲɛna quoi a bɛna a bɛna sogo da i la k'a f'i ɲɛna n bɛ nin yɔrɔ in na n sara ka n to yan nin bana in faga a sababu nin fɛn in ye quoi a ye taa n bolo minɛnw bɛ nin yɔrɔ in de la i bɛ wuli ka taa sɔrɔ a bɛ ten n'a ma sa fɔlɔ a b'a f'i ɲɛna ko bon n ma sa mais n degun de bɛ n kan quoi donc

an bɛ jeu dɔ kɛ karamɔgɔ ye quoi jeu dɔ bɛ yen dɔrɔn ni karamɔgɔ sera k'a sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma an bɛna karamɔgɔ ka cadeau d'a ma o jeu a bɛna fɔ ni parce que ayiwa n'an ni karamɔgɔw bɛ baro la an bɛ to ka jeu dɔ kɛ pour qu'an ka to ka yɛlɛ mɔgɔ fana ka yɛlɛ parce que karamɔgɔ ninnu Karamɔgɔ jeu min bɛ an bolo tilegan in na ka kɛ an ka karamɔgɔba in na Garaba Kulibali, naamu, aw ni ne aw y'aw tulomajɔ aw bɛna a mɛn sisan karamɔgɔ jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dara a kan n'a sɛgɛnna ka sɛgɛn ka sɛgɛn mais an bɛ don min na i komi bi ko tora a ta la karamɔgɔ Garaba Kulibali nin de bɛnna i ka jeu ma n'i sera k'o karamɔgɔ tɔgɔ fɔ an ye ɛɛ n bɛ min ta kira kɛmɛ saba ni tan ni saba walima ba kɛmɛ ni mugan ni naani min ye o ladege cɛ min y'a sen jɔ jɔnɔn na k'a sɔrɔ se foyi t'a ye fo ala dama bɛɛ y'a kɛlɛ faamaw y'a kɛlɛ fantanw y'a kɛlɛ dɔnnibaw y'a kɛlɛ waritigiw y'a kɛlɛ nka a ko n ka ala bɛ n bolo ko ala tiɲɛ dɛmɛ ne tɛ dɛ ala tiɲɛ dɛmɛ wa ala ye tiɲɛ dɛmɛ k'a sisipan siɲɛ joli k'a ka waajuli interdit hali a yɛrɛ ka so kɔnɔ k'a kana kuma a ko n bɛ ala ta ni ala bɛ yen dugumakolo ni ala ta don ni aw ta don ni ala ta don don dɔ bɛ na n bɛ kuma diɲɛ fan bɛɛ fɛ n b'a dɔn ne bɛ min ta o la seyidi serifu usman madani hayidara faridu asirifi zukuwati mɔden zulumati mɔden zumakanati mɔden zuyizi mɔden zufadili mɔden seyidi serifu usman madani hayidara n b'a kɔ de wa. ok a jɔ an ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ karamɔgɔ ko a y'a sɔrɔ. donc ni wagati in na nin dira an ye kojugu anw n'an filɛbagaw an bɛɛ kɔntana karamɔgɔ gariba kulubali ale tun ka je b'an bolo bi o de tun ye je jumɛn ye ko karamɔgɔ jumɛn bɛ mali kɔnɔ yan bi n'a sɛgɛnna ka tɛmɛ ka sɛgɛn ka sɛgɛn mais an bɛ don min na komi bi ayiwa lafiya nana ko b'a bolo o tun ye an karamɔgɔba usman serifu madani hayidara ayiwa an b'a dɔn gariba kulubali ale gayina n'ala sɔnna a ma semaine wɛrɛ an bɛna ni gariba ka kado n'an sera studio la amiru bɛ kado di an bɛ n'i ka kado d'i ma i y'a sɔrɔ i ye question sɔrɔ y'a mɛn donc karamɔgɔ wagati bolodalen sera mhm. nin dira an yɛrɛ kosɛbɛsɛbɛ parce que bi fɛn dɔw tun dɔnnen tɛ mhm. an bɔr'o kalama lajɛbagaw bɔr'o kalama farafinna ni farajɛla mhm. sisan ayiwa wagati bolodalen sera e bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na i b'o di ne yɛrɛ fana bɛ tila ka n ta di tuguni ne fana y'a bɔ n hɔrɔnda la n k'an bɛna mɔgɔ tan ta ka na n'o ye i fɛ yen kɔdimibagatɔ sendimibagatɔ ayiwa kunkolodimi bɛ minnu na koko bɛ minnu na infection bɛ minnu na n'an ko liminanpo an bɛna mɔgɔ tan ta olu la ayiwa ani furudimibagatɔ
i b'a fɔ

fu fila tan ni kelen n'aw y'o kɛ dɔrɔn aw ni karamɔgɔ gariba kulubali aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka degunjugu wuli ka bɔ aw kan ka miiriyajugu wuli ka bɔ aw kan ayiwa aw kana aw sigi dɛ aw ye nɛgɛjuru sira in wele aw ka boli aw ka s'a ma ale dun ko ne bɛ n ka baara kɛ ni ala tɔgɔ de ne bɛ siran ala de ɲɛ aw tɛ dɛ ne kan tɛ jinɛw ma ne kan tɛ mɔgɔ si ma ne ko ala ne bɛ n ka baara kɛ ni ala tɔgɔ de bi a ɲɔgɔn tɛ yen ale kelen pewu mali bɛɛ lajɛlen na ka perebu sɔrɔ a kan k'an bolo fila fa la ka boli k'a ka so sɛgɛrɛ ale de tun bɛ an bolo karamɔgɔ wagati bolodalen sera alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barika da a ɲini ala fɛ an filɛbagaw ani an lajɛbagaw minnu b'an lamɛn minnu b'an filɛ mali kɔnɔ an'a kɔkan ala mago b'i ka dafɛn bɛɛ la K'a ɲini Ala fɛ si jan ni kɛnɛya ani lafiya Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Minnu bɛ tungan fɛ. Amina. Ee jadikɛlaw de don. Amina. Ka jɛn faw faw ni baw ni denw ni musow kɔ ani balimaw kɔ. Amina. Ka taa ɲinini la. Unhun. Ni nɔgɔya ma kɛ degun dan don. Fo dɔ bɛ ka nimisa mun na o taara. Unhun. An b'a ɲini masa in fɛ ko Ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ ye. Amina. Fayida kelen n b'a di bɛɛ ma Ala ni kira kama. Unhun. An ka tungarankew. Unhun. aw y'a kɛ ya basit ya basit a y'a daminɛ kɛmɛ saba ni tan ni saba su o su a b'a kɛ ni ala sɔnna ala b'i bɔda kɛ caman i bɛ degun min kɔnɔ ala bɛ na ni dalilu ala k'i bɔ a kɔnɔ an b'a ɲini ala ka bɛɛ b'u ta kɔnɔ u taara min ɲini ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye ala k'u ɲuman se ka na so sɔrɔ ka so sɔrɔ hɛrɛ la ala ka mali kisi ala k'a tanga ala k'a kanda aw yɛrɛ minnu nana n bɛ dugawu k'aw ye fɛn o fɛn bɛ ɲini jɔn fɛ a bɛ ala de bolo aw ye tiɲɛ ala ka an ka ɲinifɛnw d'an ma amina yarabi min ka gɛlɛn si ani kɛnɛya gɛrɛsɛgɛ banbali ala k'o tɔgɔ la wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ala ko kira ko mamadu ko n bɛn'i sɔn f'i k'a fɔ a to ten nin haya bonya kosɔn hami min b'a la n'an n'o nana ala ka a ban pewu ala ka dugawu jaabi ala ka don ni tɔɔrɔ cɛ ala ka hɛrɛ d'an ma n'ala kira hɔrɔma ye kuranɛ bonya kama bi jahi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam masha allah fi barakallah seyida eh, ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ma insha allah ala ka dugawu minɛ a diyara n ye kojugu wagati bolodalen sera aw balimamuso ayida jɛma ale de tun bɛ mikoro la nin wagati la an n'ale an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'an karamɔgɔba in fɛ yen nɔ garaba kulubali Amɛdi Jakite Mande TV Amidu Badenya Media Amidu ale de tun bɛ n ka kamera nin wagati la ne b'a fɔ aw ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ wɛrɛ ka kɛnɛ kan dɔgɔkun nata ye bi wagati bolodalen sera